avec tous mes respects donc ni a tɛ se ka pase tu vois mɔgɔ ma fɛn f'i ye bɛɛ bɛɛ bɛɛ b'a dɔn kanko musa tɛna kuma i fɛ Iba tɛna kuma a tɛna i jaabi nin ko ninnu na Gaspi i bɛ sɛgɛn nin bɛɛ la chaque fois i bɛ na i b'a essayer i b'a tan ka na don na f'an ka bita ninnu an b'a cun ka sumaya bɛɛ k'i ka tata sɔrɔ a la quoi tu vois non e de wulila yan i tile fila na bɛɛ ɲɛ b'a la i bɛ yɔrɔ yɔrɔ ni fɛnw na Siriki Jabate nɔfɛ a bɛ taa buwatiw la a bɛ ko ninnu kɛ Iba la i b'o bɛɛ kɛ pour que se ka gilajaw ni iba ninnu tu vois i b'a i bɛ ka se ka mɔgɔw ni bɛɛ bila ɲɔgɔn na quoi tu vois non e Gaspi kelen kelen nin sababu la Siriki ni Siriki ni iba fɔlen ɲɔgɔn kɔ i nana i ye manamanakan bɛɛ sugu bɛɛ lajɛlen fɔ bi i dɛsɛra i bɛ Siriki Jabate kɔ wagati bɛɛ i bɛ Jabatela tu vois parce que mɔ an sɛgɛnna nin ko ninnu na sa an sɛgɛnna sniper yɛrɛ b'a la ko wɛ ko bɛn bɛn bɛn n bɛ kelen fɔ aw ye bɛn yɛrɛ de man ɲi rapu la parce que Mali rapu in na n'i ko n b'a ta ka jateminɛ ko ka rapu kɛ à l'amiable la a tɛ marche an kana ɲɔgɔn nɛgɛn ɲɔgɔn ɲɔgɔn nɛgɛn yɛrɛ nafa foyi t'a la a tɛ a tɛ passe donc Siriki Jabate ni Iba One ninnu ka bɛnbaliya ko ninnu wo nin bɛɛ bɛ jeunes ninnu bɛɛ lajɛlen ka faveur de la u tɛ komi e ni ne an bɛ cogo min na an bɛ vie position la ninnu bɛɛ bɛ ka vivre nin ko de la art kɔnɔna la tu vois sniper yɛrɛ ko wa ko Siriki Jabate tɛ arapɛrɛ ye ko c'est un artiste machin machin o y'a kunko de ye tu vois arapɛrɛ tɛ c'est vrai Iba One ye arapɛrɛ ye mun vues ko ko kuma de b'an da la yan kɛlɛ kun ye mun de ye paseke ko Iba ko wayi ko Iba ka miliyɔn de vues kuma Gaspi yɛrɛ bɔra yan nɔ ko wayi ko ale bɛna cɛ Gaspi c'est trop tard non o kun ye kunun de o tɛ bi ye quoi wala bila o kun ye kunun de ye se kun b'i ye kunun de ye ka i ka kɛlɛ ni fɛn ninnu kɛ i kun bɛ sommet la kunun de ye mais o tɛ bi ye o tɛ bi ye o tɛ bi ye paseke n'an k'an bɛ bɔ k'an b'a kuma kɛ a b'a fɔ ko ko gilajaw ye u ye u bɛ na u bɛ mɔgɔ lagosi ni mɔgɔ lakari kɛ quoi tu vois loin de la loin de la bɛɛ bɛ ko in tiɲɛ dɔn bɛɛ bɛ ko in réalité dɔn tu vois c'est pas parce que k'a fɔ ko parce que aw filɛ problème dɔ de b'aw la min man di ne yɛrɛ yɛrɛ ninnu ka ko la min bɛ ne yɛrɛ yɛrɛ de bila nɛri kan o de ye ninnu pɛrɛnnen don dɔrɔn chaque fois ka Iba ka échec de ye quoi tu vois non ka Iba One ka échec de ye b'o dun tɛ kɛ fo ka diɲɛ wuli donc welekan kelen de bilalen don aw bɛɛ lajɛlen ma gilajaw aw bɛ diɲɛ fan o fan aw bɛ diɲɛ fan o fan a tɔgɔ ka rapɛri ko a ka suyi sniper yɛrɛ bibi a ye kɔlɔsi yɛrɛ bila ko wa ko franchement ko fɔlɔ ko gilajaw tun ye mɔgɔ fu ye yɔrɔ ale ye a bɛ a bɛ a bɛ kan a bɛ kan fila bɛɛ la i t'a dɔn ale bɛ kan kelen min yɛrɛ la yɛrɛ ko bi ko ko Gladia kun ye mɔgɔ fu de ye mais sisan kɔni ko san ko Gladia yɛrɛ ko maintenant on est solidaire an bɛ ta a bɛ tan tɔ quoi tu vois n y'o de fɔ n'i bɛ hadamaden kɔ n b'a kɔ i t'a kɔ fana i t'a kɔ point barre c'est tout tu vois moi personnellement Sidiki Diabaté ne t'a juguya la ne tɛ ninnu si juguya la foyi quoi tu vois mais an ye

n ka base yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ye o de ye quoi mais ni ko in taara ka kɛ i n'a fɔ dalakɔrɔbɔli ni mɔgɔ sniper yɛrɛ nana i kan cogo ye ko Iba One ninnu bɛ tantɔ a ye nkalon tigɛ mala ko la bɛ n'ale a bɛ nkalon tigɛ ni fɛnw na mɔgɔw ye kuma caman caman wa ye ko chaque fois a bɔra arapuko ni fɛn ninnu cɛ rappeur de bɛ buzz kɛ sa rappeur bɛɛ bɛ buzz kɛ mais n'i nana k'i b'o ko sugu na u b'a fɔ wayi mali tɛ States mali tɛ États-Unis ye kuma caman caman parce que anw bɛ ko ninnu fila de ta ka ɲagami ɲɔgɔn na tu vois an bɛ arapuko ni fɛn ninnu ta ka u ni an ka an danbe n'an ka culture ni ka na o basi silamɛya ni fɛn ninnu kan quoi o de kama ne ka kuma fɔlɔ la n y'a fɔ a ye n ko wa a kana se ni mɔgɔw kɔ ni mali yɛrɛ filɛ quoi n'i ye muso furu u bɛ ta dɔrɔn k'i kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ninnu ye k'e ta dɔrɔn k'e kɛ chef de famille k'e bila kɛrɛfɛ n'a fɔ e man ka e da man ka ye diɲɛ fɛn foyi la quoi non o tile de tɛmɛna a mɛnna comme disons an ɲɛ bɛ Mylmo ni fɛn na tu vois ninnu yɛrɛ ka kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ tɛ maliyɛnw b'a fɛ ka se ka u bila côté la quoi a kelen o kelen filɛ n'a kuma n'an ka cɛ nɔ dugu ci de don tu vois mais u b'a fɛ k'olu ignorer cogo sugu la k'olu bila kɛrɛfɛ Penzy ni fɛn ninnu alors que non nin bɛɛ b'a tile de la ni mali tɛ tɛ nin diɲɛ yɔrɔ si la mɔgɔw bɛ rapi n ka cɛ jusqu'à 70 ans tu vois kuma bɛ yen de o Sidiki Diabaté bɛnjɛ b'a la Gaspi bɛ i nɔfɛ a bɛ ko ninnu na n'a kɛra n yɛrɛ bon n tɛ kuma fɛn bɛɛ o b'a yira toujours ale bɛ parce que mɔgɔ caman sigilen don ko ko Sidiki Diabaté Iba n ka n ka cɛ cɛ n ka sniper sniper ka kɛlɛ manga yɛrɛ sniper bɛ ale bɛ min min kɛ yɛrɛ intermédiaire ko in na sniper b'a la ko ouais ko fo Iba ni Sidiki ka bɛn a bɛ ta a bɛ tan tɔ alors que n'an ye ko ninnu ta k'a lajɛ Sidiki Diabaté ni Iba One yɛrɛ kelen kelenna fila bɛɛ u tɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ directement quoi c'est indirectement de quoi mais o tɛ ban arapu kɔnɔna la o tɛ ban game kɔnɔna la comme bɛɛ b'a kalama cogo min na mais Gaspi tun bɛ point min na Gaspi jɔyɔrɔ de tilara la pewu ka lajigin fo duguma quoi n'i y'a ye denmisɛnninw bɛ boli la bibi in na ka taa Iba One nɔfɛ olu bɛ collaboration na u bɛ ka kow kɛ u bɛ ka projet monter u bɛ ka kow kɛ bibi in na hɛ n ka cɛ n ko fɔlɔfɔlɔ e Gaspi tɔ e ni Iba One eh non a dannen don quoi au lieu k'i ka nin ɲɛsin Iba One ma i b'a essayer cogo sugu bɛɛ ka na Gladiaw ni fɛnw de dɔgɔya bon hali sini ni ko kura kɛra hakili to a la Gaspi kelen de bɛ wuli ka n'a nɔ ka n'a kɛ manamanakan fɔ ni fɛnw ni Gladiaw ma ko ouais a bɛ ta de so t'a bolo da a bɛ ta a bɛ tan tɔ n ka cɛ aw bolila ka taa nɔ ka taa ka aw signer label ni fɛnw na ani bɛ kanku musa la a kelen bɛ ka mun kɛ denkɛni bɔ dusu dusukolo dɔrɔn de bɛ baara kɛ wa a ma se bi pɛrɛnpɛrɛnni tɛ foyi foyi tɛ quoi tu vois non ya donc n bɛ kelen f'i ye fana sniper n tɛ fɛ e yɛrɛ tɔgɔ fɔli man ɲi da la kosɛbɛ quoi n tɛ fɛ k'i tɔgɔ yɛrɛ fɔ tu vois tellement que a bɛna valeur de don i la wa a bɛna fɛn ta donc wa e yɛrɛ y'i fɛ kuma yɛrɛ de man di mais jo e chaque fois e de bɛ na ko gladiaw e de bɛ na ko iba one n'i bɛ kuma kana sigi bɛ iba one lajigin ka siriki la bila sanfɛ kana k'a kɛ i n'a fɔ iba one de ka taa surujuru bi siriki kɔrɔ ko ouais ko iba one de siriki de iba one dɔ ta siriki de iba one bɔ ta n'i y'a mɛn siriki i b'a fɔ iba one kana si ka nin si ka dɛmɛ ma taga si t'o ye wa nin kɛlɛ bɛ ninnu fila bɛ personnellement an tɛ siriki jabate juguya la hali n'a ye milliard de vues de kɛ a dan de don tu vois c'est le rap malien qui gagne mali tɔgɔ bɛ fɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ mais kana ɲinɛ fana ko iba one fana ye dusu dusu ti komi duwawu denni don quoi dusukolo de b'a la a bɛ ka baara kɛ quoi komi an bɛɛ bɛ cogo min na quoi tu vois voilà denkɛni dusukolo dɔrɔn a kuma tɛ yen a banna dusukolo wala bilayi siriki jabate wa labelw b'u bolo n'o bɛ ji minnu san k'o min wa labelw de b'u sara u ye a bɛ taa bɛ taa e mais mun kelen de sara iba la mun kelen a fɔ mun kelen pere de sara iba one la a tɛ yen quoi man a ye nin a ye a ye nin difficulté nin fɛn ninnu bɛɛ passer hali sini n ka cɛ gladiaw n'an n'an cunna yɔrɔ min na n ka cɛ tremblement de terre de don bɛɛ b'a kalama kumakan kelen dɔrɔn donc gladiaw aw yɛrɛ b'a kalama son mana bila dɔrɔn n ka cɛ o kelen don parce que u bɛna u bɛ na u bɛ na alibumu ko in fana ta de k'o kɛ buzz ye alibumu in bɛ sira la ka na siriki ka alibumu iba one ka alibumu ko in bɛ ko in bɛ sinabɛ de ko k'o kɛ ko ni alibumu in bɔra dɔrɔn ko siriki jabate ka alibumu de bɛna trophée ta fan bɛɛ fɛ ka na ale de ko filimu banna da yɛrɛ déjà quoi tu vois bon gladiaw an ma tigɛ an yɛrɛ la jamais an ma tigɛ an yɛrɛ la parce que n'a cira n'a cira n'o de fili n'a cira i ni gladiaw ni ɲɔgɔn cɛ bilahi i t'a ɲagama ye tu vois Seriki ka carton kɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ walayi o tɛ c'est comme n'o de fɔ chaque fois o ye rap malien ka fierté de ye quoi o y'an bɛɛ ka fierté de ye wa personnellement o ye bɛɛ ka fierté de ye mais kana essayer Seriki ta ka kɛ dieu vivant ye mɔgɔw bolo cogo sugu dɔ la alors que ce n'est pas le cas voilà. kuma b'i ne kɔ kana sigi paseke aw bɛ ka kuma façon min fɔ n'a fɔ iba one kan ka t'i bugu seri yɔrɔ ko k'i bolo fila da kɔ ka yafa deli bɔ anw ma sɔn o de ma mɛnɛ tu vois anw ma sɔn o de ma bɔn faniw fana a ko k'a ye iba faniw ni fɛn ninnu ye fani fila fila faniw ninnu n ka cɛ n'o de fɔ bɔn an ye progrès min yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la progrès min kɛra san san san san bɛɛ ɲɛ b'a la tu vois kilipu bilani bi cɛ vue bɛ ka yɛlɛ cogo min na a bɛ ka yɛlɛ tɛlɛ bɔ Esa a ye continue a ye continue m'a fɔ bɛɛ m'a fɔ halisa fani minnu bɛ duguma han minnu yɛrɛ forfait ko ni fɛn ninnu ni n t'a dɔn m'a fɔ ni bilahi ni iba iba tɛ se ka iba one tɛ se ka dɛsɛ han hali dix millions de vues la n ka cɛ moins de ye moins de deux semaines kɔnɔna la a tɛ se ka dɛsɛ mais an bɛ jamana min kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn mali fantan jamana ye bon caman fɛnɛ bɛ yen nɔ ni n ko caman 20 pourcent cɛ o ma kalan kosɛbɛ walima u ka côté eh, facebook ko ni internet ko ninnu tu vois ni olu mɔgɔ fɛn fɛn ye difficulté kɔnɔ ka telefɔni ta a bɛɛ ma k'a ka iba one ka vue ninnu fɛngɛ n'i y'a visio n'i y'a n'i y'a n'i y'a vue yɛrɛ ta n ka cɛ k'a lajɛ an tɛ se ka dɛsɛ n ka cɛ n y'a fɔ cogo min na n ka cɛ dix millions huit millions de vues la dans deux semaines an tɛ se non non non non i b'a dɔn gilajaw bɛ diɲɛ min kɔnɔ cɛ n'o de fɔ n ko gilajaw bɛ fan bɛɛ sa an bɛ diɲɛ fan bɛɛ de walayi bilayi n tɛna aw tan kosɛbɛ parce que ni siriki jabate lajɛ bɔn nin bɛɛ bɛ jouer ale ka faveur de la parce que gaspi b'a ka wuluya la e tun bɛ ka mɔgɔ min ta ka tiɲɛ don o don i b'a ta e de y'o ye i bɛ siriki jabate fɛ yen nɔ a b'a a bɛ k'a don ta a bɛ k'a bɔ tantɔ mais bi e de b'a nin nɔfɛ tu vois a bɛ yɛlɛ yɛlɛ a bɛ foto ta n'i ye quoi i bɛ sɔn min bɔ a b'a bila a ka page kɔnɔ quoi tu vois foyi mais ale ka fierté don fɛn bɛɛ quoi tu vois ce que je veux dire donc o de don donc gilajaw wele ko kelen dɔrɔn kumakan kelen pe dɔrɔn min bɛ yen dɔrɔn ni sɔn bɔra a ye taa plateforme bɛɛ kan ka télécharger ka écouter ka taa youtube sanfɛ o de b'aw ka rappeur layɛlɛ sanfɛ o de b'aw ka rappeur layɛlɛ sanfɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔ ka bɔ ko kuma in tɛ tiɲɛ ye tu vois donc o kelen don n'i y'a bila gilajaw an b'i jaabi parce que an bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ quoi an bɛ diɲɛ fan bɛɛ de tu vois an tɛ mali rap kan an tɛ fɛ tila ko k'a fɔ ko personnellement an bɛ ninnu juguya la an bɛ tantɔ n'i ye nkalon de bɔ n'i ye nkalon tigɛ ka da gilajaw la walima ka iba iba one rabaisser dɔrɔn an bɛ na an b'a démenti quoi mais an bɛɛ ka but ye kelen de pour que mali rap ka taa ɲɛ san damadɔ tɛmɛna mɔgɔ kun tɛ an kun ta an kun ma c'est comme rap malien yɛrɛ ne b'a dɔn hali siriki jabate bɛ niveau in na a balen don a la parce que a yɛrɛ tun ma se ka imaginer k'a fɔ k'ale bɛ se nin yɔrɔ la bon o kun bɛ bɔ maliyɛn denkɛ caman ka rêve kun bɛ tantɔ de donc video bɛ ka caya video bɛ ka janya video bɛ ka janya toujours faut rester fidèle i artiste bɛ cogo min na i ka tugu a kɔ i k'a suivi wagati bɛɛ i y'a dɔn a dannen don donc nin kun ye pasazi fitinin de ye i y'a dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo n ka cɛ